akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị ọ bụ ofili itv ka ị na-etinye aha m bụ maazị ofili ikenna lezie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju tupu anyị aga n'ihu nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ unknown gunmen bụzi okwu a kpụ n'ọnụ n'ala anyị bụ naijiria ihe iwe ọkụ mere odogwu anụ enwe ntị oziọma bishọp Ikegwuru ziri maka ụwa mmebi aha m bụ maazị ofili ikenna gezie ntị nụrụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju unknown gunmen bụzi okwu a kpụ n'ọnụ e mere ka anyị mara na obodo anyị nọ n'ime ya bụ naijiria bụzi obodo bụ igwe ndị bi na ya bụrụ ayọ ndị na-agba egbe n'ikem n'ikem emeela ka mmadụ niile nọdụ n'ụjọ oge ọbụla anyị were jiri ohere a ayọ ọha na eze dododo ka anyị bụrụ ndị ga-enye aka ịhụ na a na-echekwa ndụ akụ na ụba na ihe niile gbasara ndụ oge niile ka anyị pịa ịsa n'anya ma mara na obodo anyị nọ n'ime ya jupụtara n'ihe egwu mara na ndụ adịghị abụọ bụrụ onye inyeaka n'ebe nwanne gị nọ na n'ebe obodo gị nọ ihe iwe ọkụ mere odogwu anụ enwe ntị abụrụ na ihe nwute nyere ezinụlọ a akụkọ mere ka anyị mara na o buru na isi ya ma na-arụ aja mgbe ọ chọpụtara na oke nọ n'ụlọ ya bụ enyi oke nọ n'ụlọ Alhaji Magaji mgbe ndị nta akụkọ anyị na-agba ya ajụjụ ọnụ o mere ka anyị mara na obi adịghị ya mma ma ọrị dị ka otu obi esirọ wee dị ụmụ ntorobịa mma maka kekpukekpu a na-anụ maka Twitter onye ọbụla na-ele anya ma na-ege ntị ka a mara ihe a ga-ekwu oge ọzọ gbasara Twitter maka na onye isi ala ekwugo nke nọ ya n'obi ụmụnne m ọ dị mma oziọma bishọp Ikegwuru ziri ụbọchị ụka nke gara aga Bishọp Ikegwuru kwupụtara ọtụtụ ihe dịka mmụọ nọ ya n'ime si wee gwa ya mbụ o kwuru na ndị ntorobịa mara na ụwa anyị nọ n'ime ya abụrọ ihe ndị oyibo kpọrọ do or die affairs ọ yọrọ ọha na eze dodododo ndoriko ka anyị mara na ofe dị ọkụ ga-emesịa jụọ oyi ma mara ka anyị ga-esi wee na-ebi ndụ n'ụbọchị nke ikpeazụ a ọzọ dị ka ibe ya bụ ka ụmụ ntorobịa were ya nwayọọ na-ese ihe a kpọrọ anwụrụ nakwazi ndị na-agba mkpụrụ mmiri n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị isi ha anaghị ebudo ya ọkwa ya na-ebute ara ịpụ mmadụ n'oge adịghị anya mara na otu nwoke ejide n'ụlọ ya pịarie ya riri maka ihe o sere ese na nke ọ ṅụrụ aṅụ obi adịghị mmadụ niile mma mgbe o mere nke a ya ka anyị ji wee na-ayọ ka onye ọbụla mara ka o si aṅụ ihe ọṅụṅụ mara otu o si ese ihe osise n'oge nke ikpeazụ a nchịkọta ọgbakọ obodo otu obi mere ọgbakọ a malitere n'elekere iri nke ụtụtụ mgbe ọnwa maachị gbara mkpụrụ ụbọchị asaa n'ime afọ anyị nọ n'ime ya n'ime ọgbakọ a ka ha kwurupụtara ihe obodo kwesịrị ime ka udo na ịhụnanya na agamnihu bụrụ ihe ga na-agbasa obodo mbụ ha kwuru na nne na nna ga-agba mbọ ịhụ na ha zụrụ ụmụ ha nke ọma ka ha bụrụ ejiamaatụ n'ala anyị ọzọ bụ ka mmadụ niile bụrụ ndị na-agba mbọ mgbe kwesịrị chụọ ewu ojii n'ehihie ha nyekwara ndụmọdụ pụrụ iche n'isi mmadụ niile site n'ịyọ ka onye ọbụla mara na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ onye gbaa bọọlụ ọ rachaa oroma a naghị eji ụtụtụ ama njọ ahịa biko ka anyị ghara iji ọnọdụ anyị nọ n'ime ya maọbụ ọnọdụ ala anyị bụ naijiria nọ n'ime ya kpebie na ọ ga-adị mma ọzọ nwee okwukwe na ọ ga-adị mma ọzọ ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa taa n'isi njedebe ị gakwara anụ olu m ọzọ na ọ bụrụ na o jiri ọkara gafee elekere iri nke ụbọchị afọ na-abịa aha m ka bụ maazị ofili ikenna biko nyere anyị aka gbasaa akụkọ ụwa a mba ụwa niile ndewo